The DC president wanu wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi kukulilirani a Malawi kukulangizani a Malawi mosaopa mosatopa kwa zaka 6 sopano ndi kuyima pa chilungamo Tangosala ndi masiku ochepa kuti tsopano zisankho zimene takhala tikuzidikirira zija zichitike tsopano. Kwangosala masiku ochepa chabe ndipo zili ndi iwe ukazisankhire wekha umphawi kapena mtendere. Zili ndi iwe ukazisankhire wekha tsogolo kapena ayi usakazisankhire wekha amene tsogolo labwino. Zili ndi inu Choice ndi ya inu a Malawi. Ine ndikukusambirani mmanja chifukwa ndalimbana nako kulimbana kwabwino. Osamva ndiye kuti sazamvanso chifukwa padakali panopa andale atanganidwa kwambiri kukunamizani kuteroko ena kupita pa nacho chisankhochi pasogolo akungoganiza zobera basi Palibenso zokuti ati kapena angawine one on one iyayi. A Malawi iyi ndi nthawi yonena kuti mukapereke vote yanu pa 16 pano osamumvera wina aliyense chisoni chifukwa kuzunzika ndi kwa inu, kuzunzika ndi kwa ana anu, kuzunzika ndi kwa pabanja panu Palibe ati akakhaleko, mukakhalako nokha. Izi zili ngati kumanda, aliyense akamwalira azikakhala yekha amene mu zenjemo, so pa 16 pano zili ndi inu musankhe sogolo labwino kapena ayi musasankhe sogolo labwino zili ndi inuyo chifukwa choice ndi cha inu a Malawi nthawi yakwana sopano osakamumvera wina aliyense chisoni A opposition wa ndi awa akana kugwirizanawa ati aliyense afuna u president. Izinso mukazisankhire nokha 5 years ina kukasankha izi izizi za u Chakwerazi a Malawi muzalira ndipo muzakukuta mano chifukwa kubwerezanso izizi izizi ndi kuziyitanira Jahena ndipo kuzakhala mavuto owopsya amene ine ndikuwaona. Soka ilo amalawi timayiwala nsanga timathamangira kwa oyipayo kusati kusiya amene ali wabwino ndiye apa choice ndi chanu mukasankhe mwa nzeru mukasankhe anthu amene ati akuthandizireni chifukwa enawa ndi manjanjawidi olo ku kampeni sanapiteko siko limozi koma anakapereka ma 10 million kumafunsa kuti 10 million mukapereka ija mmayipereka kuti ndi ya chani 10 miliyoni inunso ndinu 10 miliyoni amene abale anu akuzunzika kumuzi uko inunso olo galimoto yomwe mulibe olo njinga yakapalasa mulibe koma lero mukukafuna ati ati u- ujeni u president cholinga kuti mugawe mavoti Ndipotu ndiye ndalama zaperekedwa, ndalama zaperekedwa ndipo atsogoleri awa andalewa ndi anthu oipa kwambiri ndipo ngati kuli mavuto amene ati akumane ndi Amalawi, ati akumane nawo chifukwa cha atsogoleri oipa. Lero ndizukuta ndipo nding'alula mopanda mantha ndipo ndimulirira Mmalawiyo makamaka wapolisi ndimulirira, ndimulirira mphunzitsi komanso tipita ku ministry of health makamaka ku bwaila hospital tiunikirenso kumeneko komanso nkhani yathu yayikulu kwambiri ndi ija ya ku KUHeS kumene kumatchedwa kuti ku kamuzu university of health sciences kumene kuli discrimination yoopsa anthu akuzunzika koopsa kumeneko koma tisanafike ku zonse nnafuna kuti ndiwapemphe a president chakwera kunena kuti chonde mukamapanga kampeni yanu kapena mukamayenda maulendo anu muzimuganiziranso wapolisi. Kumusiya wapolisi 3 koloko AM pansewu inu mukukafikapo 6 koloko PM ndi kuzunza wapolisi. Apolisi akutengedwa ngati agalu. Zotsatira zache mukumawanamiza ndi teni sauzande. Muzikhalanso ndi mtima wa umunthu. Kalekale lijatu mukupanga kampeni munkanena kuti apolisi amazunzika ndipo simudzalola kuti apolisi azikhala pa nsewu kumakulonderani inuyo. Lero ndi izi mukuchita. Maulendo anu omasiya anthu kumakudikirirani mutaimitsa pa magalimoto awo 1 hour 30 minisi kukudikirirani kuti mudutse. Uwu ndi nkhanza, iyi ndi nkhanza, ndi mtima woyipa kwambiri. Ndipo ndikumulirira wapolisi chifukwa inu mumakhala mutafika kale kwanu koma apolisiwo akutengedwa m'malole ngati ndi, ngati ndi mbuzi kapena ngati ndi nkhumba. Penapake muzikhala ndi mtima wa umunthu oganizira anzanu. Apolisi akuzunzika koopsa. Ndipo sindimadziwa kuti kodi mabwana a ku Area 30 mmaganiza bwanji? Olo chabwino kumawanyamula olo mma coaster koma mmasiya mmalole. Ndamva chisoni kuti nyengo inoyo ya kampeni imene aliyense ali ndi ufulu wopanga kampeni kuphatikizapo president koma apolisi akuzunzikabe mukuwazunza apolisi kumakasiya munsewu mwina 2 koloko am 3 koloko am kumanyamula apolisi ochuluka opambana mwina 5000 kuti angolondera munthu mmodzi muzikhala ndi umoyo umoyo wa umunthu chifukwa amene ajaso ndi anthu ali ndi mabanja awo ali ndi ana awo Munayenera kumalemekeza. Kutero kuti kunena pano ena afika mochedwa kwawo mma 12 koloko a usiku yet inuyo munakagona mmene imatiyo 6 koloko mwafika kale kwanu. Koma a polisi mmawasiya malo osiyanasiyana akuzunzika. Munthu wina amene ndikufuna ndimulirire lero ngakhale nawonso ndi anthu osusuka makamaka chisankho chikubwerachi sangaganize za mavuto awo Ndiye ndi mphunzitsi amene wavutika kwambiri kumbali ya salary, akuvutikira kwambiri ntchito, ena pakana lero sanachitidwe promoted ndipo ndizomvetsa chisoni kuti aziphunzitsi amene amayenera kuti azinjoya, amene aphunzitsa ngakhale ma president koma ma salary awo ndi omvetsa chisoni. Ndamva chisoni chachikulu kunena kuti akuti ati ma ziphunzitsi azipitirizabe kumatenga ma license ndipo ma license wo ndi okuti azichita renew pa chaka kumafunsa kuti kodi tsopano reason yopitilira ku college ndikukatengako sa- ija teaching certificate ntchito yake inali chani ukafufuza amene akuyendetsa zimenezi sanakhalepo olo siku limodzi kuwayitanisa ma ziphunzisiwo ndikukhala nawo pansi ndikuwalongosolera kuti tikufuna muzipereka ndalama izi izi izi zokhuzana ndi ma layisensi koma ayi ndalama zingotengedwa kumeneso zimenezi amakapanga nazo ndalamazo sizikuziwika kodi ndalama zimene zimatengedwa mukutolera kwa maziphunzisizi Kumanena kuti mphunzitsi azikhala ndi license mmagwirisa ntchito chani ndipo mphunzisiyo amapindula chani mulati ikanakhala kuti ndi insurance tikananena kuti mphunzisiyo mwina akadwala kapena akamwalira azapindula koma sizikuziwika and tili ndi ma union amaziphunzitsi makape okhaokha amene samaima ndikuafunsa ma authorities ma reasons amene akupangira zimenezi mukumutola mphunzitsi kwambiri kuno ku malawi Ena ndi awa a ipte 18 munangowaphunzitsa munangowavutisavutisa kukapanga ma interview koma osaatenga and mukunama kunena kuti through your local government offices kumanama kumanena kuti mwatenga anthu 20,000 and yet anthu 20,000 wo sanakwane enawo mwaauza kuti simuwatenga ncholinga kuti musiyemo azibale anu mukanakhala ndi mtima oganizira maziphunzisi. Anthu ena amene ndikufuna ndialilire lero ndi azimayi oyembekezera muno m'Malawi poganizira mavuto amene akukumana nawo akapita ku maternity, akapita ku zipatala zosiyanasiyana kuti akachire. Azimayi oyembekezera akuzunzidwa kwambiri. Chitsanzo chabwino ndi pa Bwaila Hospital ku Lilongwe kumene ikamakwana 6 koloko, Mzimayi woyembekezera amene akuyenera kuti akhale ndi ukhondo, ikamakwana 6 koloko usiku akumaseka ma toilet onse pa Bwaila hospital ku Lilongwe. Ndipo izi a minister of health mukuyenera kuti muziziwe. zimbuzi zonse za pa za pa Bwaila zikumasekedwa 6 koloko madzulo ndikumawauza azimayi aja kuti azitenga magututu, azitenga zimabekete, azigwiritsira ntchito ndikusiyamo bibi ndikumakataya mamawa. Munati mpite ku Bwaila kuseriko mukaone manyi ali kumenekoko, zoipa zili kumenekoko, Muzagwesa nsonzi kumanena kuti koma mmalawi muno anthu timaganiza? Anthutu akupanga zimenezozo opita ku university ophunzira bwino amene amalimbikisa ukhondo malingaso ndi department yawo kapena ministry yawo. Azimayi akuzunzika kwambiri pakati pa usiku azikozera mu chigututu kumapangira bibi mu chigututu ataseka ma toilet and ma toilet onso akawapanga akawasegula mamawawo ndiosafulasha mazi kulibe kumangonunkha kumeneko kodi mwana wobadwayo azabadwa mwana waukhondo ndipo mzimayi akakhala oyembekezera amayenera akhale waukhondo ngati mukumuuza kuti azigwirisa ntchito zigututu, zindowa, zimabekete kuti azizithandiziramo ukhondowo uli pati choncho ministry of health makamaka a khumbize chiponda muziwe kunena kuti aah kubwaila hospital anthu akuzunzikako koopsa ikamakwana 6 koloko madzulo akumaseka ma toilet onse kuwaloka ndikuwauza azimayi kuti zikozerani mumagututu komanso zipangirani chimbuzi mmenemo muzivinikira muzikataya mamawa zosatira zake kuli uve waukulu umene ukuchitika ku bwaila hospital ndipo ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti lero lilero kupatula kuti mankhwala akusowa muzipatala china chili chonse kuzipatalako anthu akuzunzikako another issue is to do with personal hygiene kumene anthu akuzunzika kwambiri ku bwaila hospital and its not only so bwaila komanso zipatala zosiyanasiyana zimene anthu amapitako akuzunzika kwambiri azimayi amene ndi oyembekezera mutu wathu waukulu lero ndi uja umatchedwa kunena kuti uh, mgwirizano kapena discrimination imene ikuchitika ku kuhesi mwina ambiri kuk- kuhesi simumaiziwa kuhesi ndi imene inapangidwa inachitidwa established in 2019 kuzera ku parliament kuphatikiza um, um, college of medicine komanso kamuzu college of nursing ndikupanga kuhesi ndipo nthawi imene amapanga zimenezi uh, executive kapena management ya ku college of medicine ina, inali ndi additional projects ima, inali ndi additional projects ngati za research komanso other departments and anthu amenewa asanakhale pamodzi amalandira what we call top up salaries zimenezi zimachitika and understanding inali yonena kuti a kamuzu college of nursing komanso college of medicine akakhala kuti achita merge anthu amenewa nawonso onse both sides azilandira what we call top up salaries Koma ndizomvesa chisoni kunena kuti mu boma limeneli la Chakwera akuchita discriminate anthu ochokera ku Kamuzu College of Nursing, anthu amenewawa akusalidwa, palibe amene akulandira top up salary and yet anzawo aku College of Medicine akulandira top up salary yomweyotu, KUHeS yomweyotu. and department yomweyotu and akupezeka kuti anthu ena kapena tinene kuti directorate yomweyo anthu ena akulandira masalale awiri enawo akulandira salale imodzi kumasiyana ndi ndalama zoopsa ndalama za, za nkhaninkhani kumasiya anthu enawo kumapasa anthu enawo mwachinsisi salale ndikuchita discriminate, discriminate the other uh, uh, side ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti zimene tinkaziyembekezera pamene parliament inakhazikisa kuhesi in 2019 ataona kuti anthu amenewawa ntchito zawo ndi zofanana anaganiza kunena kuti ayitenge kamuzu college of nursing komanso college of medicine ayiphatikize ndi chifukwa chake imatchedwa kuhesi koma zomvetsa chisoni anthu amene anachoka ku kamuzu college of nursing eh, uh, sakulandira salary imene imatchedwa kuti top up salary akupasidwa ndi enawa koma mwamuseri kodi anthu mungawachite motivate bwanji pamene popotu anthu mukuwapangisa ulesi kuwapangisa kuti anthu aja asamagwire ntchito yawo mwamtendere komanso moyikonda Zotsatira zake, nkhani za ma research komanso nkhani zogwira zopanga zinthu zina ndi zina zokhuzana mankhwala, anthu aja akhoza osamazipanga, limene lingavutike ndi dziko angavutike ndi anthu osauka chifukwa mukakhala inu anthu olemera mmapita ngakhale zipatala za kunja. Kodi ngati a College of Medicine samapanga ma research mogwirizana ndi a Kamuzu College of Nursing? Kodi Malawiyo angakhalepo tani? Kodi chitukuko chingayende motani? Izizi munayenera kuti muziganizire. Ndiwathokoze awa titawazuzula company imene imapanga cleaning pa Kamuzu International Airport imene ikuzuza antchito ake kumapasa ma salary ochepaso ma 90,000 atamva audio yozuzulidwa anakapasa anthu aja salary yochepa ya ya mwezi umozi Tithokoze koma munayenera mupange ndithu chilungamo anthu akuzunzika kwambiri nkhani imeneyiyi ya ma salary kuzuza anthu antchito siikuchitikaso kokhako ku kamuzu international airport ndi company imeneyi ya cleaning ayi olo ku mbc kumene kumene taonapo ife ifeyo taonapo ma director akumeneko nthawi imeneyo kuli ma director enieni kuphatikizapo a mzimayi mzimayitu kumene kwakhalapotu kupatula benson tembo ah, ah, ah, taonapo achimwemwenso kumene kwali kumene kwali mzimayi anakhalapo director koma anthu amalipidwa masalarizi yawo mwa- mwachangu komanso mosazunzidwa Lero mukapita olo kwa anthu opanga zisuzo, opanga ma drama ngati Pamajiga, Sewero la sabata ino, akumakhala mezi 8 osalipidwa, pa ulamuliro umenewu wa munthu wina chooneka ngati ndi director koma ali ali chairman wa kampeni aah wa ku chipani cha mcp. Anthu akuzunzika koopsa ku mbc kumanena kuti ayi Ndiyensotu bola nthawi yomwe ijatu munali ma director enawatu koma awawa awa abwerawa amene akupa, aku, akupanga campaignwa amene a, akugwira ntchito ndi akazi awowa kumapa, kumapasana ma contract ku mbc amene asandusa pamajiga ndikukhala ya ndalewa yochemerera chakwerayi ndi munthu oyipa kwambiri ndangofuna ndikulangizeni kuti kumeneko kunali anzanu koma anakusiya palibe munthu amene amakhala permanent pa ntchito ng'oma yolirisa simachedwa kusweka siku lina achimwene muzaziona chifukwa tu taonapo ma director general koma samachita behave mopenga monga mmene mukuchitiramu China chache chikukusatirani ndipo muzachita regret posachedwa pompano. Ili ndi ziko, ziko silimachedwa kusintha. Tiyeni tikamapanga zinthu tizisamala chifukwa ili ndi ziko. Bon Kalindo, the DC, mwana wowopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TA Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Kodi andale mukukhwima bwanji? Nthawi ya kampeni kuli kusamba mankhwala, kuli kuchekera, kuli ku- ku- kusirika ma constituency. Koma ndiye mukaphwasamuka pa 18 pano, sindikuziwa kuti muzapita kuti. chifukwa ndikutha kuona ayi likulumwe la anthu ataphwasamuka ndipo ziko lizadabwa kuti awaso aphwasamukawa ndi mmene zimayendera ndale ndi kanyama kena